Igbo bụ Igbo ekele m ụnụ ọ Lọlọ Nneka Chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ Igbo um, for some time now ka anyị nọ na-anụ maka um, ndị Hausa sị na na a na-epersecute ndị muslims na e, igbo muslims ndị be anyị na-ereact na-aba mba na-ekwu anyị ekwuola ihe a ọtụtụ oge na o ruole mgbe anyị ga-amata mgbe a na-achọ ịkpali our emotion mgbe a na-achọ ime ka anyị react a na-ana anyị okwu n'ọnụ ndị ofe mmanụ na ndị ugwu na-amanipulate anyị rinne and anyị na-afall for it ahụ m ọtụtụ ndị na-asụ kwuo sụ chụpụ ndị muslim si ana m asị na a chụpụ ndị muslim and ana m eche na ndị a na-ekwu sị ekwekwele ka ndị muslim bịa n'ala igbo ekwele ka ha mee nke ana m eche na ndị a dịka ndị e goro ego ka a sịkwa na a na-epersecute ndị mu because mgbe ị bịa na-asị na achọdụkwa muslim n'ala igbo na achọkwa muslim n'ala igbo ya dịka enweburu onye na ya dịka ọ na ndị muslim anọghị n'ala igbo e nwere few igbo people nọ n'ala igbo na-ekpe na-akpọ isi just like they are very minute they have been there since anyị ji mara at least eh, Alhaji Abdulaziz Ude Abdulaziz Ude is one of the Igbo men kara ezigbo nka one of the oldest Igbo men ọ dị ka ọ nọ 90 something years ma nwụọ ana m aha apụta m ụwa na-anụ Chief Abdulaziz Ude ọ onye onye Muslim ka ọ na-ekpe Em, kedu afa ya Ned Nwoko na-ekpe Muslim Senator Ned Nwoko bụ a Muslim side anyị n'Ọlụ mgbe ahụ n'ebe a n'Ọlụ n'ebe ebe Ihioma ọ em, ọ gịnị nwan Amaifeke enwere particular family ọ Muslim ka ha na-ekpe so enwere trinket of ndị Igbo wu Muslim from time immemorial from gboo n'ala igbo enwere onye chọrọ ịma onye na-aka nke ọ na-aka sọsọ ihe ndị igbo na-eke ike against ka nke ọjọọ ga-egbu mmadụ maybe secret society a na-egbu mmadụ mhm, enwerekwana onye enwebedị mgbe m enwebedị kemgbe m kpapụta ụwa nwere ike na agbara mosque ọkụ na eh, west nwere ike na agbara mosque ọkụ anywhere enwebedị any incident ebe ndị igbo ga-aga aga na-eme ndị muslim attack enye anyị na ha asị abịa ee ndị awụsa nọ n'ala igbo buru ibu ndị mmadụ ndị igbo ama na ndị awụsa nọ n'ala igbo sef na-achọ ịka ndị igbo onye chọ ịchọpụta ihe a m na-ekwu one day gaa na ama m ma ihe ọ wụ ọnịcha central mosque enwere chi m na-apụta hụ nga ndị awụsa nọrọ ka igurube na-agbadata anya m ana m aga enugwu gafeta ọnịcha enwere mosque nọ around there Hausa youth m hụrụ si na that mosque apụta akarị 2000 ana m ajụ ihe nke a wụ a sị na ọ Friday ha gara kpee e, kpọọ isi ala enwede ebe mosque nọ ebe ọ ga-anọ e, ndị Hausa na-ekpe enwebedo any incident ya onye Hausa ahụ wepụtara ugbu a na-ekwu na ejikwa epersecute e, Muslim Igbo Muslims ụdị okwu ahụ eru m ọshịsha e nwere okwu na-eme ekwuo ya gị just gba nkịtị ya nwụọ otu ahụ esiri kwu ya I'm telling you especially ile anya ọrụ ụmụ propaganda ahụ ndị ofe mmanụ na ndị awụsa na-adị anọkọta etu afụ ka ofu achịbụ anyị anyị dị na-agbakiri ala na-asha n'ọnụ ha chọrọ ịma ihe nọ n'obi ehe ọtụtụ ndị ebidogo ugbu a na-abawa na anyị achọrọkwa muslim ee n'ala igbo enwebu ndị igbo wụ muslim why is it an issue now ịnụ enwere mgbe mmadụ nọkọta ma ọwụ na news ma onye buo sị emere mmadụ attack na ọwụ muslim ma ọwụ emere mmadụ attack na ọwụ a christian even ndị a nara eme attack ndị dibịa na-agwọ ọgwụ ọjọọ ka even sef ị sị m kwuwere ndị a na-epersecute n'ala igbo na ọ christians e soludo abanna mobile evangelism a ha na-eji emegharị mkpọtụ which i support ịnụ m baa na moto ugbu a mmadụ chikwuchi m tisi na ya na-eme preach m njụ sị ya enyele m nso ya enyele m nsogbu I need my peace and quietness to travel m na-aba moto mgbe mbụ sị na-ekpere m ekpere ekpecha ya nawa offering m chụpụ onye even ị na-ekwu ndị na-eface persecution n'ala Igbo ugbu a ọ Christians ee ha anyị dịbu mbụ nwee those Muslims so onye ekwule sị ekwele ha kpite ee kama na ihe ga-eme wụ anya saa ihe anyị ga na-agba mbọ ihe ha chọrọ ịbịa nara anyị ala Igbo then force anyị to be eh, Muslims ọ nke ahụ ka anyị ga-akwado ịdị na-asha asha eh, ha ka nọkwanụ very much around us eh, ha ka nọ very much around us most of ndị army e postụrụ ebe a wụ ha ọ ndị rehabilitated Boko Haram ahụ ọ ndị a ka ị ga na-ekwusị ka achụlasịa ha ọ ha bụ mkpamkpa niile na-eme n'ala Igbo ma a na-asị ekpele ka ndị na-ekpe ị ga-agwanụ mmadụ ihe ọ ga-ekpe ị ga-agwa mmadụ ihe ọ ga-eme so ka anyị mara na utterances anyị ma ihe a ga na-ekwu n'ezi na ihe a na-aga na-ekwu n'ezi so ana m eche na onye Igbo ọbụla just ignore that bullshit ejikwa epersecute igbo muslims ị sị ka ị gụọ ndị na-ekpe muslim n'ala igbo ha ruru 200 igbo as igbos ehe ndị na-ekpe ndị awụsa nọ around us na-ekpe ndị awụsa nọ n'ala igbo ọ pụtara ụgbọ na-asị nwa echi ha pụta sị a na-epersecute ha ma ọ bụ na enwe onye igbo so ha bịa kpee ekpere egbuo ya ọ n'ugwu awụsa ka ha na-epersecute christians eruo enwe onye muslim convert to christianity egbuo ya nwụọ so we don't have such so advice m na-enye ndị be anyị biko let us ignore enwe ụfọdụ ihe ndị ga-abịa you simply ignore it ya breeze ebufee ọ dị ka ndị ga-anọkọta ụgbọ na ha pụta na enwere onye nke mere ihe a mee m attack nwa ya ma ignore it ọ wụ ashị truth will have a way of uh, overshadowing lie that's what i call it onye pụta kwuo okwu okwu ashị tụgide m gba nkịtị onye ahụ tụrụ ashị ahụ ga-ejikwa aka bịakọta ihe ndị mmadụ ga-eji mara na ihe a wụ ashị ka ọ na-atụ events will show ehe ndị niile ahụ mgbe m bidoro pụta na-ekwu okwu ọhụrụ ha pụta ha ha na-ekwu ya machi ha ignore them nwebe nwebedo onye m pụtara mbụ sị ee onye mena ya dị ịkọ ọnụ i don't because amana m na ọ wụ ashị ka ha na-atụ m na-emekwa nke m na-aga ka ha na-eme nke ha na-aga na ọgba n'itiri ga-agba n'ọnwa so biko ụmụ okwu anọkata anyị ka aka ihe na-awụda eziokwu anyị bịa gbakiriwe ala ka anyị stop and let us ignore that nonsense e kwuru and ndị na-ekwu sị ekwekwele ha bata ị gaghị ekwu maka ha nọ ya already so onye ọbụla na-ekwu sị ekwele ka ndị muslim bata wụ ndị a kwụrụ ụgwọ to to prove na eziokwu eziokwu na a na-epersecute muslims ndị be anyị na-akpụ isi ala enwebedo onye na-epersecute ha kama ihe anyị ga-eme wụ enwere onye igbo e hụrụ na-akpụ isi ala ya pụta kwuo sị enwedị persecution um, a na-enye ha eh, biko ka anyị hapụga na inye aka na-epromote ha muslim ahụ maka ka ị na-ekwuzi ya ndị mmadụ ebido lewe anya as if enwere more to the muslim one ndewo